wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ tv al ikilas lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo eh, aw minnu sɔgɔlen b'an aw minnu b'an ka video suivi eh, bi ani an ka karamɔgɔkɛ ani an ka imamu n'o de ye ustaz wal imam abdurahim dante ɲininkali damadɔni bɛ an bolo ka tɛnku an ka imamu na nka sani an ka ɲininkali ninnu daminɛ an bɛ kuma di an ka imam yɛrɛ ma fɔlɔ an b'an ka imam fo imam salamu aleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu ustaz an b'i yɛrɛ fo ka lajɛlikɛbaga bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn u sigiyɔrɔw la ni alisilamɛya ka foli ye ka ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma sigi nin kɔnɔ ya rabbal alamin. amin ala ko dɔn tayib o tɛmɛnen ka bɔ yen bi ɲininkali min bɛ an bolo ka tɛnku an ka ustaz la o de ye k'a fɔ eh, silamɛya yɛrɛ jɔyɔrɔ. silamɛya jɔyɔrɔ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛna an ka ustaz ɲininka o la ustaz yala i yɛrɛ bɛ jumɛn de fɔ silamɛya jɔyɔrɔ la adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i bɛ jumɛn de fɔ o la ustaz ala k'an bɛn sawaba ma silamɛya jɔyɔrɔ silamɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔ cogo wɛrɛ la diinɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ Nin ye question belebeleba ye bari a question jaabi b'a to mɔgɔ caman b'i ta n'i bila dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ bari n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o kɔni b'a ye k'a fɔ dɔrɔn ɲɛnamaya la i ka réussi ka nafolo sɔrɔ ka so sɔrɔ i ka muso furu ka denw sɔrɔ et puis a banna ala ye jaabi di o la o ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ko tun danna o dɔrɔn ma dɔrɔn k'o bɛ wele k'a fɔ ko abasu abasu ye mun ye tulonkɛ subhanallah i ka ala bɔɲɔgɔnya walima i ka tulonkɛ danbe ka taa ala ma ala ko k'ale ma danni kɛ tulonkɛ kama nka ko kafiriw b'a jigiya ten zalika zannu lazina kafaru kafiriw ka jigiyali ye o de ye ko hadamaden bɛ dugukolo nin kɔ kan dɔrɔn pour plaisir i ka nafolo sɔrɔ k'i diya i ka wagatinin kɛ puis i ka tunu n'i y'a kɛ o ye i b'a ye k'a fɔ natija fosi t'a la ɔ diinɛ de ye fɛn ye fɛn min yɛrɛ bɛ hadamaden sɔrɔkun yira a la wa n'a b'a to hadamaden bɛ to a sɔrɔkun kɔnɔ ka da ala subahanahu wa taala y'o yɛrɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o jɛya mhm. k'ale ma jinɛ ni hadamaden da fosi kosɔn fo k'ale bato donc bato laɲini ye mun ye bi maana al ittisal bayna al abdi wa rabbihi relation ka to jɔn a n'a danbaga ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na mhm. o ye relation min ni ala y'o ɲini ko ka to an n'a cɛ mhm. bari anw ye fɛn lafulen ye an ye fɛn dɛsɛlen ye an mana kusanya cogo cogo maninkaw ko ten an obligélen don ka fangatigi dɔ ɲini ka an bolola minɛ n'o ye pour que an ka se k'an yɛrɛ protéger pour que an ka to lafiya ni basigi ni hakilinatigɛ kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o fosi tɛ yen fo n'a kɛra alahu subhanahu wa taala o de y'a to dɔnnikɛbagaw y'a fɔ nin de la k'a fɔ ko ala yɛrɛ welela ko alahu ko bimaana lianna alqulub yani ta'lahu bihi ka da kan ko Alahu subhanahu wa taala welela Alahu ko mun na parce que ko dusukun yɛrɛ naturellement tabiiyan o naralen don a la o bɛ c'est à dire o besoinlen don ale la c'est à dire o de kosɔn i mana sɔn o i mana ban o i mana yaada o cogo cogo i mana nafolo sɔrɔ cogo cogo walahi don o don Ala b'i ladɛsɛ. wa i ka dɛsɛ kɔnɔ i dakurunɲa bɛ kɛ e ala e ala nka hadamaden yɛrɛ bɛna bloqué tuma dɔw la k'a sɔrɔ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a mago bɛ jɔ mun na ala mɔgɔ minnu yaadala mɔgɔ minnu ye yani tɔɲɔw kɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. waati min na ni diɲɛ nana gɛrɛntɛ o da la mɔgɔw nana kɛ k'o lakoori mhm. walahi o mago jɔla ala dɔrɔn de la donc o b'a jira k'a fɔ ko ni dusukun ye yɔrɔ o yɔrɔ suganti protection fan fɛ yani hakilisigi fan fɛ garanti fan fɛ ka ala to yen i ye fu de kɛ wa n'i b'i ka ɲɛnamaya fɛnɛ kɔnɔ ni ala ko t'i i wolo o mun bɛ wele k'a fɔ ko religion o mun bɛ wele k'a fɔ ko diinɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fu de la o de kosɔn sa i ka jateminɛ kɛ ni occidentaux ka jamana ninnu ta k'a lajɛ bi minnu ye liti gɛlɛn kɛ faslu diina ani dawla ko ka diinɛ senbɔ jamana ko la ko mɔgɔw ka vie diinɛ ko t'a la n'i ko k'i ka kɛ rijalu din donc i k'i dɛn kɛrɛfɛ i k'i bugu i kana don mɔgɔw yɛrɛ la i k'i ka ala ko nin kɛ mais mun ye jamana ko ye ko ka ala ko senbɔ a la o litibaw de kɛra wa o réussila liti ninnu kɔnɔ o yɛrɛ ka faamuya la mais u ka jamana bɛ cogo di bi n sigiri tɛ to ta tuma dɔ hali ka mɔgɔ fo i bɛ porolɛmi sɔrɔ ci bɛ kɔnɛ pkimi sa ci bɛ kɔnɛ dɔn munna pa que o labanana ka taa ni vi wɛrɛ ye vi min na bagananama don vi min na suwazlama don vi min ni n sigite ni hakili sigi baliyaba a kɔrɔ o la ba n'i ye ala ko dɛn kɛrɛfɛ i yɛrɛ de bɛna i ka principew dilan i yɛrɛ ye i yɛrɛ de bɛna i ka yani sariyaw dilan i yɛrɛ ye o tɛ wolo fosi la fo n'a kɛra magosa ye bisa talibu wal matlubu e e bɛ k'a ɲini yɔrɔ min na o lafolen don se t'o ye e yɛrɛ lafolen don se t'i ye dɔw la o sa kuma lasurunya la an bɛ se ka kuma min fɔ komi kuma dayɛlɛn

c'est à dire an ni ala subhanahu wa ta'ala ka nara ɲɔgɔn na mhm. k'o yɛrɛ de ye laɲini ye bato bɛɛ kɔfɛ sunkalo nana o de kosɔn mhm. jaga bɛ bɔ o de kɔfɛ seli bɛ kɛ o de kɔfɛ mhm. hiji bɛ kɛ o de kɔfɛ sinjitugu bɛ kɛ o de kɔfɛ ɲumanya fɛn o fɛn ni jɔn b'a kɛ a kɛkun a ka diya ala ye n ka surunya ala la ala ka n lajɛ ala ka n kanu hmm. donc eh, n'an ye nin faamuya o la an b'a dɔn o la k'a fɔ ko hadamaden a mako bɛ diinɛ la i n'a fɔ anw farisogo yɛrɛ mako bɛ cogoya min na dumuni na ani ji hadamaden hitajilen don ka taa diinɛ ma ka taga yani ala ko ma i n'a fɔ hadamaden yɛrɛ jibiliyan a farisogo ni hitajilen don cogoya min na ka taga dumuni ani ji ma donc ça c'est mhm. hakili la ni nin faamuyala c'est très très important parce que fɛn fila de bɛ hadamaden na o fɛn fila bɛɛ lajɛlen ka mutatalabatu ye nin de ye a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a ruhu o ye ni yɛrɛ ye o ni o o ye alahu subahanahu wa taala fana ka aya belebeleba yɛrɛ ye danni kɔnɔ c'est à dire a bɛ yen a y'a dogo i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a yɛrɛbakun dogo an na cogoya min na mɔgɔ si t'a fɔ ko ne delila ka n den ni ye n delila ka n muso ni ye n delila ka n yɛrɛ ni ye hali dɔkitɛriw bɛ kun n'u y'o opereli kɛ a b'a dɔn o t'a fɔ k'u ye ni ye o t'a fɔ k'o ye ni ye dɛ wa ni place tɛ farisogo la koyi mais a kɔni bɛ yen mais kabako ko b'a a fila c'est à dire i bɛ farisogo yɔrɔ bɛɛ étudier ka ban tɔgɔ dala farisogo yɔrɔ bɛɛ la mais yɔrɔ tɛ yen ko ni Hmm. K'a sɔrɔ n'ale tɛ farisogo tɛ se ka activité foyi kɛ. Ah, d'accord. O ni o mun filɛ nin dɛ, hmm. dɔnnikɛbaaw ko k'ale ka balo de ye Ala ko ye. Hmm. Ghizaa'u ruuh al-ibaada. Ibaada. A bɛ i n'a fɔ farisogo bɛ hitaji cogoya min na, n'i ye dumuni tigɛ mɔgɔ min na ka ji tigɛ a la. peut-être a ka ɲɛnamaya dan ye tile fila ye dɛ donc madama ni farisogo ni ni o bɛ ɲɔgɔn o collaborelen don ni ɲɔgɔn ye o naralen don ɲɔgɔn na pour que hadamadenya ka ɲɛnamaya dɔ kɛ donc n'i ko k'i bɛ farisogo ka dumuni a n'a ka ji walima farisogo ka besoinw lanati walima k'o lawaleya ye siga t'a la k'a fɔ i k'i jilaja fɛnɛ farisogo ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ filanima i fɛnɛ k'o ka hakɛ d'a ma o de ye ka ala ko yira la ka ni koron ka bila ala ko kan ka ala yira ni na ka ni ka vision kɛ ala ko ye ka allah subhanahu wa ta'ala kanu don ni na n'o kɛra i b'a ye nitigi bɛ basigi a hakili bɛ sigi a bɛ bila tawazunu na tawazunu ye mun ye n'i nana basikili sigi sisan ka san bila yan ka san bila yan i b'a ye o fila bɛɛ bɛ kɛ tan ten mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ka basikili la san de ka gili dɔ fu de bɛ nin kɔnɔ hadamaden fanba de bɛ ten ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ balo diɲɛ de ye plaisir dɔrɔn sariya tana t'olu la quoi fɛn o fɛn ko olu bɛ damu sɔrɔ o la o bɛ duloki bɔ o de nɔfɛ donc olu ka vie bɛ taa nin cogoya de la o de kosɔn ni mɛlɛkɛli mawutu nana olu mɔgɔ sugu ma Allah subahana wa taala y'a jɛya alikuranɛ kɔnɔ k'o b'a fɔ rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan ee ala walahi ne m'a faamuya o y'a sɔrɔ wagati la fakashafna anka ghita'ak Mm. ala ye hijabu bɔ a ni mɛlɛkɛ cɛ mm-hmm. a ɲɛ bɛ saya mɛlɛkɛ la i n'a fɔ waraba a kɔngɔmalen don a ni nɔfɛ mm. o waati la a b'a dɔn sisan ko jaga jahanama ko ye tiɲɛ jaga arijina ko ye tiɲɛ ja ja mɛlɛkɛ ko mun fɔla ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ la mm. ale bɛna mun fɔ o yɔrɔ la sisan dɔrɔn ko ala b'a ɲini i fɛ ka ɲama dɔrɔn ɲama yɛrɛ de dɛ a b'a fɔ ni makari dan yɛrɛ de i k'a to n ka wagati fitinin kɛ diɲɛ nin kɔnɔ hali n'o kɛra taranti miniti ye n ka mun kɛ n ka muso furu wa n ka so jɔ wa n ka wari ɲini wa n ka imibulu joli joli de kɛ wa n ka taga n ka dubayi kɔntɛri makɔnɔ wa non a'malu salihan donc hadamaden b'a dɔn o yɔrɔ de la k'a fɔ ko jaga diinɛ de y'a ka jagokun ye wa ale ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ t'a bɛɛ kɛla fu ye walahi ala bɛ tile k'an waju don o don ustaz mais e ka jateminɛ kɛ ni banni kɛla fil waqi miliyadɛri joli joli de sara kamalen dɔ sara dugu nin kɔnɔ yan jeune don nafolotigiba tun don miliyadɛri walahi n'i tun ko k'i ka mali nafolotigiw jɔ i tɛ se k'i bolo pan a kunna n'i ye kɔntɛli kɔni kɛ sabanan a bɛ don o kɔnɔ hmm. Hmm. kamalen ustaz walahi hali a ma san bi naani duuru sɔrɔ ah, ala ye nafolo sugu bɛɛ d'a ma hmm. mais ustaz a yɛrɛ ka nafolo de y'a faga eh, parce que ala ko t'a kɔnɔ ala ko t'a kɔnɔ o la ni ala ko donna fɛn fɛn min kɔnɔ o bɛ kɛ koba ye ni ala ko farala fɛn fɛn min kan o bɛ kɛ fɛnba ye n'i ye miliyari sɔrɔ n'i ye so dagabanaw sɔrɔ n'i ye palasiba sɔrɔ n'i ye jamubaw sɔrɔ ka bɔ diɲɛ tɔgɔw la ni ala ko tɛ a la a bɛɛ tɔgɔ ye fu de ye ni ala ko fara kan a valeur bɛ bonya wa a bɛ kɛ fɛn valeur ma ye a bɛna fɔ n'i ye chiffre saba kɛ walima chiffre wɔɔrɔ kɛ zoro wɔɔrɔ kɛ ɛ a tɔgɔ de ye zoro ye o a tɛ se ka foyi fɔ ni zoro tɛ mais fɛn kelen dɔrɔn de bɛ valeur don a la e ka kelen dɔrɔn fara kan ban a bɛ kɛ miliyɔn kelen zoro saba de zoro wɔɔrɔ de filɛ nin wolo o bobolama mhm. nafa fosi t'o la mais kelen fara kan dɔrɔn a kumana donc ala ko fɛnɛ bɛ ten de mhm. n'ale farala fɛn fɛn kan a b'o kɛ koba ye mhm. ni ɛ jeune ye jeune nafolotigi ye ala ko sɔrɔ diinɛ sɔrɔ a b'a to a b'i bɛrɛ bɛn n'a ka nafolo ye. a b'a to a tɛ ko kɛbaliw kɛ mhm. parce que anw ka nafolotigi caman bɛ dulɔminna ni joint minnaw ni sungurutigɛlaw ni manamanakɛlaw ye bon o de ka jugu nafolo la o de ka jugu ni yɛrɛ fɛnɛ ma e bɛ don e tɛ e tɛ yanni yɔrɔ woloma mhm. e bɛ ko bɛɛ kɛ mhm. donc siga t'a la k'a fɔ o bɛ kɔlɔlɔ min yɛrɛ da i kan o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye mais diinɛ de b'a fɔ ko ee ayi dɛ kana kana kana nin kɛ dɛ aa nin nin tɛ daga i ye dɛ a nafolo b'i kun cogo cogo i man ka nin min dɛ bon i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ a nafa bɛɛ bɛ tila ka segin e yɛrɛ de ma n'o tɛ ala tɛ dɛ ɛ dulɔmin conséquence bɛ segin ala ma non non non a bɛ segin e de ma o han donc banajugu ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ n'a nana a bɛ segin e de ma o ah. donc i b'a ye diinɛ mana fara fɛn fɛn min kan diinɛ b'o kɛ koba ye aa mais ustaz anw ka jamana nin kɔnɔ a tɛ ten dɛ ah, eh, ne fan ta bɛ contraire la wa aa ah, a tɛ ten dɛ anw fana bɛ anw fana bɛ farajɛladegew de la hmm. farajɛladegew hmm. ni farajɛw ye fɛn min fɔ anw bɛ baara kɛ n'o ye hmm. nka ustaz hali baarakɛyɔrɔw bɛ yen bi nin jamana nin kɔnɔ balilen don i ka seli kɛ o yɔrɔ la formation bɛ yen bi mɔgɔ minnu yɛrɛ tuma dɔ la an b'a fɔ walahi k'olu ni ala yɛrɛ de ka surun par exemple i n'a fɔ sɔrɔdasi a sɔrɔdasi ni ala ka surun dɛ n'an ye ko yɛrɛ lajɛ parce que sɔrɔdasiya yɛrɛ i bɛ don ni nin de ye k'i ni sacrifier jamana ye o ni ala ka surun dɛ o kɔrɔ ko sɔrɔdasi ma vi diɲɛ ye mhm, walahi sɔrɔsiya yɛrɛ hakika ye mun ye mhm. ko sɔrɔsi tɛ vi diɲɛ ye anw c'est-à-dire mɔgɔ sɔn caman bɛ vi diɲɛ nin de ye mhm. mais sɔrɔsiya yɛrɛ b'a fiɲɛ k'a fɔ ko e tɛ ka vi diɲɛ ye bari e bɛ ka i yɛrɛ sacrifier de pour que mɔgɔw ka vi mais n'a fɔra ko sɔrɔsiya formation na ko ala ko interditlen don hali k'i seli maɲumako don dɔw bɛ se ka semaine kɛ bilahi o ten tɛ da dugu ma bali o bɛ tila ka taa bila ko kɛbaliw de la ko k'o ja gɛlɛya hmm. walahi nin tɛ ja gɛlɛya ja bɛ gɛlɛya ni nin de ka ni lamin ni ala ko ye ka jamanadenya kanu don o la hmm. ka palasiw yira o la ee zubɛri denkɛ ko hmm. ko eh, madinɛ du tan ni fila de tun b'ale fa bolo du tan ani fila basɔra du kelen kufa du kelen mhm. dugukolo belebeleba fila fɛnɛ tun b'a bolo olu bɛɛ ye forodagabanaw ye a sara ka wari min jɛ to mhm. a bɛ taa miliyɔn bi duuru ani dɔɔni ah, ah, ah. i y'a faamuya mhm. mɛ ustazi kabako ye mun ye tumana min na ibn zubɛri ye nin kuma ninnu fɔ a tilala k'a fɔ ko un dɛ k'ale fa tun tɛ jagokɛla ye dɛ tɛ jago kɛ ale fa tun tɛ commerçant ye dɛ ah. ale fa tun tɛ taa damanda la dɛ mhm. ko ale fa ye nin nafolo fɛn fɛn min sɔrɔ mhm. k'o ye k'a tun bɛ partisipeli min kɛ kira nɔfɛ jihadu kɛ yɔrɔw la ni ganima min sɔrɔla n'o tilala mhm. ale b'a ta bugun a b'o don fɛn dɔ la a b'i to a b'o kɔlɔsi ni jihadu wɛrɛ sera a bɛ taga a b'o fɛnw to yen n'a nana tuguni a bɛ n'a ye dɔ wɛrɛw sɔrɔ tuguni a bɛ o don marchandise dɔw la a b'o kɛ ten ko ale fa ka nafolotigiya sɔrɔla ten fo ka na caya tan donc kɔrɔ ko zuberi tun ye général spécial dɔ de ye kira ka général dɔ tun don khalidu ibn walid général spécial dɔ de tun tun don zuberi ibn al-awwam ali ibn abi talib ninnu bɛɛ tun ye généralbaw de ye kira bolo hmm. olu yɛrɛ ka plaisir tun ye kɛlɛ de ye wa o tun tɛ siran dɛ wa diɲɛ b'o tɔgɔ lafɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma mɛ mun de y'o kɛ généraliba ye diinɛ walahi don min na umaru ye halidu jigin ka bɔ a palasi la ka mɔgɔ wɛrɛ bila halidu mɔnɛna a dimina a ma ɲa a sera umaru ma e e k'a fɔ bi anw ka général dɔ ma o taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko bɔn e ka to yen a bɛ sɔn ka kado bila ka taa d'i ma so kɔnɔ ah. parce que parce que fɛn min ka kan ka ni lamin anw y'o de to yen quoi ça an ka problème yɔrɔ ka jan dɛ walahi an ka problème yɔrɔ ka jan kalidu lajiginnen ka bɔ yen a taara abukari fɛ ko abukari ko ah o tuma ne ye diinɛ tɛnɛ dɔ de ci yan a taara umaru bun khatab de fɛ o y'a sɔrɔ umaru bɛ amir silamɛw ka kuntigiya la ko ne ye diinɛ tɛnɛ dɔ de ci yan umaru ko ko ayi a ko o tuma n ye fɛn dɔ de kɛ min tɛ bɛn wa umaru ko ko ayi a o tuma umaru e yɛrɛ de ni tɛ n fɛ wa ou bien mun de umaru ko ko nin si tɛ a ko ibnul walid walahi bilahi i ka di ne ye walahi i ko ka di ne ye i ka ko ka bon ne ma ko nka ne siranna de silamɛw yɛrɛ de kana lajarabi ni e ye parce que n'e taara kɛlɛ kɛlɛ la silamɛw bɛ sebagaya sɔrɔ i b'o mankan mɛn de aa Khalid bun Walid aa Khalid bun Walid Khalid bun Walid k'ale ko ko un fo n k'a yira silamɛw la k'a fɔ ala ka dɛmɛ gulonnen tɛ mɔgɔ la Khalidu don o Khalidu tɛ o silamɛw bɛ sebagaya sɔrɔ maa dama n'anw bɛ ala fɛ donc nin de ye silamɛya ka idéologie ye a sera ka cɛbaw dilan togodani fitini bilahi madina tun ye togodani fitini de burusi kɔnɔ duguni yɛrɛ mais ni silamɛya sababu ye a yakubayala ka yakubaya ka yakubaya ka na kɛ duguba ye jazira kɔnɔ bali ka tila ka jazira bɛɛ datugu n'a tɔgɔ ye madinatu rasulillah bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn rencontre yen de magan n'a ka bonya magankaw tun bɛ taa madina de mun de y'a kɛ

mɔro denkɛ ne b'i ma dɛ i ka diinɛ i ka diinɛ i ka diinɛ dɛ k'i k'a dɔn i ka diinɛ y'i sogo n'i jeli de ye an ko ko diinɛ ko sera nin na an t'o de fɔ an b'o de fɔ ko diinɛ ko sera nin na voilà parce que an m'a faamuya o e y'i dankun mm. han e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ mm-hmm. c'est-à-dire mɔgɔ dɔ ka wolo bi n bɛ to ka nin fɔ tuma bɛɛ n ka kuma kɔnɔ mm-hmm. gɛlɛya min dakɛ ka ji dan mɔgɔ dɔ ka wolo bi mm-hmm. san dama dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a donna kalan na maintenant san dama tuguni dɔrɔn k'a ye diplôme sɔrɔ a bɛ baarako de la sisan waati damani a ye baara daminɛ o kɔfɛ dɔrɔn a sara e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ni nin lajɛ ka tila k'a laban lajɛ ala mɔgɔ bɛ nafa jɔn de sɔrɔ nin diɲɛ nin kɔnɔ sa parce que n'a laban kɔni ye k'a fɔ k'i bɛ tunu kɔni o kɔrɔ bɛ fɛn fɛn sɔrɔ nafa foyi de t'a la donc o kɔrɔ k'a fɔ i ma da diɲɛ nin kama fo mɔgɔw k'o dɔn de nin de ma se ka don hakiliw la an ma da diɲɛ kama dɛ walahi bilahi an ma da diɲɛ kama mais ni diɲɛ tun tɛ an tun tɛ ɲɛnamaya duman dɔn n t'a dɔn i bɛ ka kuma nin faamuya anw ma da diɲɛ kama mais ni diɲɛ tun tɛ anw tun tɛna ɲɛnamaya duman dɔn o de y'a to ala y'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ pour que an ka ɲɛnamaya duman dɔn ɲɛnamaya e ni bɛɛ b'a kanu a ka di ni bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ fɛ i ka sa mɔgɔ si tɛ fɛ i dusu ka kasi mɔgɔ si tɛ fɛ i ka tunu nin ka di ni bɛɛ ye mais mɔgɔ si tɛ se k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ min kiyama o de kosɔn ala ko i ma walal akhiratu khayrun wa abqa o de ye hɛrɛ wa o de bɛ to e bɛ k'i yɛrɛ faga ɲɛnamaya min nɔfɛ a tɛ to a tɔgɔ duman tɛ to a nafolo tɛ to a fantanya tɛ to a dusukasi tɛ to a fosi tɛ to o bɛɛ la i b'a fɔ ko diinɛ ko aa cɛ y'a ka diinɛ ko in daminɛ sa aa aw kɔni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ fɛn ta ɛɛ subhanallah diinɛ kɔrɔ tɛ ko k'i ban damu na sa diinɛ kɔrɔ tɛ k'i kana fani ɲuman don e m'a faamuya de o diinɛ ye limite de ye mun b'a to i bɛ limite k'i ka fɛn bɛɛ la mun b'a to i bɛ ala lajɛ i ka fɛn bɛɛ la ɛ n'i y'a mɛn e fɛn fɛn ye a sababu ɲuman ye ala de ye koyi o de kama ala niyɔrɔ sigi i ka ko bɛɛ lajɛlen na donc ça nin de y'a to arasul sallam a ye sɔnin sigi nin kangarida belebeleba kan kangarida min ye kangaridaba ye ka ɲɛsin umaru denkɛ ma munna a ye kuma nin fɔ ka d'a kan o don kama umaru denkɛ bɛ jate minɛ silamɛya jeune ɲumanbaw ye exemple kan ka ta ni min ye donc a bɛna fɔ rasulu filɛ nin ka wasiya ci ka na anw jeunes fana de ma a ma nin fɔ umaru ma n'o tɛ a tun bɛ se ka fɔ umaru ma o mais a y'a fɔ umaru denkɛ de ma o tun ye funankɛninw de ye o wagati la a ye umaru denkɛ ko n b'i ma dɛ kana i tulonkɛ i ka diinɛ la dɛ innahu lahmuka wa damuk i k'a dɔn i sogo ni jeli de don donc ça nin b'a yira an na k'a fɔ ko diinɛ tɛ fɛn dennin ye wa a ka kan anw funankɛninw an ka diinɛ minɛ an bolo fila la sunguruninw a ye diinɛ minɛ aw bolo fila la fɛn min diinɛ bɛ musodennin min bolo sungurunin min bolo npogotiginin min bolo ani diinɛ tɛ min bolo tɛ kelen ye eh, hali furu fan fɛ bisigiya bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ o ma i mago don i yɛrɛ la ka to k'i kun datugu ka to k'i yɛrɛ bila silamɛya ka mutɔtɔ labatow kɔnɔ ɲinifɛnw kɔnɔ ka silamɛya ka rɛgiliw suivre i ka ɲɛnamaya la ka seli fara i bolo la ka dugutilama seliw fara i bolo la ka kuranɛkalanw fara i bolo la e hakili la k'e bɛ mɛn so kɔnɔ e hakili la k'e bɛ kɛ yeko fila juguman ye abada e surukuw bɛ wara kelennabila de bɛlɛn wara ka jugu sogo kelennabila de ma wara ka jugu sogo ma sogo min b'a kelenna fanga t'a la ɛ mais i ka ko o ko e ko ko wahidu e ka ko o ko ala de bɛ dusukun na e ka ko o ko e b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ

parce que i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛna fɔ diinɛ bɛ mɔgɔ ka indépendance d'a ma quoi naam naam diinɛ bɛ mɔgɔ ka hurriyatu mutlaqu yɛrɛ de d'i ma ni diinɛ ɲuman b'e bolo i tɛ t'i sigi buna hadamaden ɲɔgɔn kɔrɔ k'i tɔn siyɛn k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko e danna o de kama ni diinɛ ɲuman bɛ mɔgɔ bolo i tɛ tigɛ i yɛrɛ la an'i ka juhudu la ka ɲɛsin ala ma fo ka taa kaburujo la ka taga su dalen ka o deli aa karisa karisa karamɔgɔ a ka gɛlɛn bi dɛ an ka sokɔnɔla man nɔgɔn bi dɛ i tɛ nin kɛ i tɛ nin kɛ dɛ n'a tun bɛ se ko la a bɛ se yen kaburujo ka di jɔn ye hali sufɛ e k'a fɔ k'i ka taa ye kɛ an ni mɔgɔ min bɛ yen n'e fa kɔnɔ fo ka taa fɔ k'e bɛ taa ɲini i t'a bila ala ka minɛn kɔnɔ donc diinɛ bɛ mɔgɔw bɔ mɔgɔ bolo kɔrɔ mɔgɔya la k'i bila ala bolo kɔnɔ sisan an bɛ se ka nin de fɔ yani généralement ka sanga ni ka ɲininkali ye ka sanga fana ni wagati yɛrɛ fana dɔgɔya ye na tayibi ah, alhamdulilahi an bɛ an ka ustaz fo kosɛbɛ vraiment a ye kuma minnu fɔ a ah, ninnu ye kuma nafamaw ye an bɛ ala deli ala ka faamuyacogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma eh, tayibi sani an ka bɔ kuma kɔnɔ eh, n yala an bɛ ustaz yɛrɛ ɲininka sɔrɔ ladilikan minnu b'a bolo ka di jeunes ma diinɛ ko la a bɛ se ka minnu fɔ jeunes ye ale ni an ka finitigilakaw ni ladilikan minnu a bolo ka ɲɛsin u ma ale ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ inshala ustaz tayibi ustaz i ka kuma ɲɛna kojugu mhm. an bɛ sarakanaka fɔlɔ ɲɛsin jamana yɛrɛ marabagaw ma mhm. mɔgɔ ma mɔgɔw k'i janfa mais n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ janfa o de ka jugu mhm. anw tɛ se ka kɛ fosi ye fo n'an kɛra maliyɛnw tiɲɛ don anw ye civilisation ni développement ye mɔgɔ minnu na an obligelen don an ka taa olu ka sira fɛ bari an b'olu an b'olu de ka kan kalan mais mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta i n'a fɔ i tɛ ban fɛn bɛɛ lajɛlen na cogoya min na a ka kan an ka mɔgɔw k'a dɔn anw yɛrɛ ye jɔn de ye danbe ɲumanya yɛrɛ ye jɔn ye anw yɛrɛ ka sigida tabiya ye jɔn de ye ala ko tɛ mɔgɔ si tiɲɛ ala ko tɛ mɔgɔ si kɛ dɛnkɛrɛfɛ mɔgɔ ye bari ala ko bɛ mɔgɔ dusukun tɔ lamini donc sɔrɔdasiw u bɛ lahalaya minnu na ani tenue an bɛ se k'a fɔ sa yani mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ tenue domaine kɔnɔ a formation ninnu ni fɛnw na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw caman bɛ yen a kow kan. fattaqullaha mastata'tum siran ala ɲɛ i seko damayira la siran ala ɲɛ i seko damayira la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko seli balila pewu taa i seli ɲɛgɛn kɔnɔ walahi ala b'a minɛ siran ala ɲɛ i seko damayira la nka anw tɛ wasa ka tɛmɛ o kan k'a fɔ ko f'an bɛ taa baara yɛrɛ haramuya k'a d'i ma non non nka an kɔni b'a f'i ye i ɲɛnɛ sira ala ɲɛ i seko dama yira la choix t'i bolo dɛ an b'a dɔn n'i minɛna i bɛ puni yɛrɛ i bɛ se ka bila bon kɔnɔ tile saba i tɛ dumuni kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mais sira ala ɲɛ i seko dama yira la nka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu de bɛ se ka ko nin yɛlɛma ni olu ni laminen don ni ko nin ye o bɛ ala sɔsɔ de la dɛ ninnu bɛ farida farida bila i k'a dɔn k'a fɔ olu de b'a jurumu bɛɛ lajɛlen ta wa ala b'o ɲininka bɛɛ lajɛlen na o la an ka yɛlɛma don an ka kow la an k'an yɛrɛ bila diinɛ cadre kɔnɔ an ka bonya b'o la an ka kɔrɔta b'o de la o ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma kuma sigiyɔrɔma filanan ka ɲɛsin anw yɛrɛ jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma jeunes ani npogotigininw vraiment anw ka société la bi an kɛlen don ka diinɛ to an bolo kɔfɛ wallahi i ka jeune sɔrɔ bi k'a sɛbɛ bɛ ala ko ma k'a ka plaisir ye ala ko ye a ka haminanko ye ala ko ye a bɛ ɲini ka na dɔgɔya dɛ a bɛ ɲini ka na dɔgɔya o de kama fɛn min ne b'a yira mɔgɔw la ko ni activité minnu filɛ nin ani an ka denmisɛnnin wajulikɛlaw ye ani denmisɛnninw ye o c'est à dire courage b'o la u bɛ ka kuranikalanw ɲɛɲini ani denmisɛnnin denmisɛnnin minnu b'a la su ni tile u bɛ conseilninw labɛn k'a bila réseau sira fɛ n'a y'a sɔrɔ ko baara kan ka mɔgɔ donni teliya bi arijinɛ kɔnɔ walahi bilahi nin y'a baara la belebeleba dɔ ye walahi n b'a fɔ ni preuve ye e k'a lajɛ kɛ c'est à dire anw bɛ k'a bila alako de minɛn kɔnɔ dɛ nin appareil min filɛ nin aw b'a bila alako de minɛn kɔnɔ mais mɔgɔ joli joli de bɛ yen n'o bɛ snap ni fɛnw manamana kow la ni nin ye ka ca k'i jɔ u ka so kɔnɔ muso yɛrɛ langolo tan ni fila k'i jɔ k'i yɛrɛ yɛrɛ k'i fɛn fɛn o bɛ bila tiktok kan o bɛ bila fɛnw kan yɔrɔ bɛ nin bɛɛ kɛ mun kama walasa k'u ka j'aime sɔrɔ walasa mɔgɔ caman k'a lajɛ a banna k'i yɛrɛ kɛ tan a banna donc o bɛ tile min na o bɛ asiri min na n'a yera k'a fɔ ko jeune dɔw appareil b'olu bolo bari olu yɛrɛ bɛ ka maɲumako kɛ k'a ɲini de pour que k'a kɛ ka diinɛ activités kɛ mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la o sigiyɔrɔw la mɔgɔw ka se ka diinɛ faamuya sɔrɔ o sigiyɔrɔw la ee n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko baara kan ka mɔgɔ donni teliya arijinɛ kɔnɔ anw ka nin wagati nin na walahi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw don sa o la an bɛ aw encourager ka tila ka an filɛbagaw bɛɛ encourager ka tila k'a yira o aw la k'a fɔ ninnu dɛmɛli walahi bilahi diinɛ dɛmɛli don yala e mun filɛ nin suguba kɔnɔ e k'a lajɛ sa e farati ko joli joli de kɛra i yɛrɛ la e bɛ jaga bɔ a ɲɛma han e bɛ ala ko baara jɔn de kan ka kɛ e t'a dɔn ko dakun caman b'i ni ala cɛ e tɛ ɲumanya dɔ kɛ sa kana warijɛ di yɛrɛ appareil san dɔrɔn i k'a di ninnu ma u ka se ka nin baara ninnu bila propre dɔw ka jɔ so dɔ d'anw ma dɔrɔn ah ne y'a mɛn k'a fɔ studio ko b'a la dɔrɔn n bɛna ne ka appartement dɔ bɛ yen n bɛna a bila aw ka bolo kan o bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛw de ye nin bɛɛ ye diinɛ dɛmɛw sira de ye bi hali micro ɲuman sɔrɔli o ye baara ye jamana na jamana min 99 pourcent o bɛɛ ye silamɛ ala anw bɛna taa mun de fɔ ala ɲɛ na sa ne bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ mɔgɔw ka statut lajɛ mɔgɔw ka tiktok lajɛ mɔgɔw ka facebook lajɛ kɛ n'appareil dafalen bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ mɔgɔ lankolon walahi bila bɛɛ mɔgɔ lankolon mais silamɛ sociétéw ni silamɛ yani ong ni silamɛ jeunes ni silamɛ gurupuw i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ maɲumakow ni difficultéw ni fɛnw na ɛ ne filɛ nin ka kuma min kɛ tan yɔrɔ n'i y'a ye i b'a fɔ alhamdulillah mais ni ne y'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ ka ta telefɔni de la et puis telefɔni minnu don telefɔni marikibaw yɛrɛ tɛ e ala k'e bɛ arijinɛ min kɔ ko n'i b'o arijinɛ kɔ e dalen b'a la k'e bɛ don a ɲɛ miliyari b'e bolo miliyɔn b'e bolo e ma se ka fosi kɛ sa an bɛ tulonkɛ la dɛ walahi an bɛ tulonkɛ la o la n ka wasiya laban kɔnɔ n bɛna kuma kuncɛ ni mun ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko alikiyama jɔ don an ka bɔ ka bin nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw ka activité nin bɛɛ kɔfɛ hali saya yɛrɛ kɔfɛ difficulté laban min ni hadamadenw bɛna taa don o kɔnɔ ni kow bɛ ban n'o ye bɛɛ ka t'i ta yɔrɔ o de ye siratu tigɛli alakira ko ko fɛn saba de bɛ yen kɛnɛ kan o don fɛn min bɛ sogonadonni kɛ hadamadenw ye naaninan t'a la a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye rasulu sallallahu alaihi wasallam ala kira bɛ sogonadonni kɛ ala kira bɛ kɛ o don in avocat ye a tugubagaw ye dɛ a mɔgɔ minnu ni ala kira ko tun ka d'o ye dɛ o t'a fɔ o da la dɛ o b'a lawaleya de olu ka plaisir kira ka vie tun bɛ cogo di kira tun bɛ comporter cogo di kira tun bɛ tɔgɔma cogo di kira ka lahalaya tun bɛ cogo di a ka labɛn tun bɛ cogo di o b'o seko k'a la dɛ bari mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ f'o fana ka lajɛya aa dɔw fana bɛ doloki bɔ ka kasi ko fo i ka kɛ komi kira cogoya 100 pourcent o ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ bɛ seko de kɛ mais i ka laɲini ka k'a ye i ka laɲini ka k'a ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sogonadonni kɛ o tigilamɔgɔw ye sogonadonni filanan ala ko baara mun kɛ seli fana selili lagansara selili saafo selili sun donni jaga bɔli sinji tuguli ɲumanya o ɲumanya k'i b'a kɛ i bɛ ka baraji de ɲini a la o fɛn o fɛn n'i tun y'a kɛ diɲɛ nin kɔnɔ ala b'o dilan k'o kɛ bunahadamadenama dɔ ye walima danfɛn bisigi dɔ ye a b'i jɔ siratu fan kelen la a bɛ sogonadonni kɛ a kɛbagaw ye aa n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn pour que e ni ne k'a faamuya ko diinɛ min n'i tun ye o mɔgɔ ye dɛ an'i ye baara minnu kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye o de bɛ taa présenter kɛnɛ kan o bɛ sogonadonni kɛ a tigiw ye hali n'a danna o ma o tɛ diinɛ kun bɔ a sabanan o ye sinji ye ala bɛ sinji fana bila kɛnɛ kan o don fana o bɛ sogonadonni kɛ o tɛmɛbagaw ye nin fɛn saba olu dɔrɔn de bɛ se ka kuma don min na nabiɲumanw da minɛna cidenw da minɛna segona bɛɛ da minɛna fosi tɛ se ka kuma i tɛ fosi mɛn illa hamsa o la hali n'a danna nin ma an kan k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ ye fɛnba ye ni fɛnba don an k'an bolola minɛ n'a ye an ka bonya b'o de la an ka kɔrɔta b'o la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko diinɛ ye ne to kɔfɛ an ka karamɔgɔ dɔ ko walahi ko hali n'i niveau bɛ kilasi wɔɔrɔ de la k'e ye diinɛ mɔgɔ ye ko n'i yɛrɛ masiri n'o baara ye walahi k'ala b'i ka bonya bɛɛ d'i ma n'o sababu ye o la an b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an ɲɔgɔnnaw anw mago bɛ aw de la an bɛ fɛ aw ka bɔ ni sabarinin ko ninnu na anw bɛ fɛ aw ka bɔ ni dɔnnangolo ninnu na ni arapu ko ninnu na ni manamana ko ninnu na a ka fara an kan an ka dusukunw naɲɛnamaya an ka ala yira dusukunw na ala tɛ mɔgɔw bolo dɛ mɔgɔw ɲinalen don ala kɔ dɛ an ka liti y'o de an ka ala yira dɔrɔn mɔgɔw la ala hali bi ala k'an bɛn yani sawaba ma ka baara nɔgɔya an ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tayibi alhamdulillah ne kelen an ye faamuya caman sɔrɔ an ka ustazi ka kuma la vraiment n'a danna nin ma hali n'a danna nin ma vraiment faamuya caman yɛrɛ de kan ka sɔrɔ nin na an bɛ ala taala deli ala ka faamuyali cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma inshallah voilà an bɛ bi ta bila yan inshallah an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh